mbanụ nke a ka m na-ekwerọ kee nke bụ e, e, e, ije gbaa nkwụ nwaanyị na Lagos were abụ be nna mbanụ nke a ka m na-ekwerọ mbanụ ekwerọ m na nke a cha o mana nna anyị ebe ọ bụ na emegokwa ya eme o nwere ihe anyị ga-emekwa cherekene ka m jụọ gị ọ bụ onye tụrụ ya bụ atụmatụ onye tụrụ ya bụ alo e ji wee gbaa nkwụ na Lagos a nna anyị ọ kwanụ di m mana si n'ebe a ka ya ma mmadụ si na ya ga eme onye mma gbakwana ya alụ alụ kwọ nwa n'azụ nwa m ngwa gee ntị gụcha ntị ya ọfụma nwaanyị ọbụla nwa agbọghọ ọbụla bụ onye igbo a sịa sị mụọ ya n'ofesi n'obodo ọbụla nne ya bụ ezigbo onye igbo o nwee ka di si wee bịabalị ya nwoke na-anụ nke nwaanyị obodo ọbụla ọbụla o si obodo ọbụla o si na ọ ya-esi na ya bụ obodo wee bịa na be nke nwaanyị bịa gbaa nkwụ ya atụọnụ mmanya n'anị ndị anị aṅụọnụ mmanya agọdoli ya ọfọ ndụ nụ agọdoli ya ife akụ akụ ife enwe enwe ọmụmụ unu ababa ife a na-agara unu nke ọma rapụsịkwa maka ife ndị mmadụ na-ekwu kịta na ya bụ ife bụ e, e, e, ife mgbe ochie na ife a na-ekwuzi bụ ọgbara ọfụ mba ya bụ ọgbara ọfụ na-emebi ife o nwere ndị na-eme ọgbara ọfụ ọgbara ọfụ ejee n'ofesi e, e, jee nụọ nwaanyị gbaa nkwụ ikezi o nwee afịa ọ na-azụ na-agalị ya nke ọma ka ọ gbasịa ya bụ nkwụ n'ilo ọ bazie ya n'afịa ife adaba azụ afịa adachighaba azụ mana ọ bụrụ na o gee ntị ife ndị nna na-ekwu wee tụgharịa uche wee jeghachi na be nke nwaanyị jee gbaa nkwụ ya ozugbo ọ na-agba ya bụ nkwụ atụọ nkwụ n'anị ndị anị aṅụọ mmanya ụzọ ya eghelụnụ ụzọ emegheli ya ife agabalị ya nke ọma ya arapụsịkwa ife ndị mmadụ na-adị na-asị na ọgbara ọfụ ọgbara ọfụ ya bụ ife na-emebi ife ọgbara ọfụ na-emebi ife omenanị ya adịgide ya na ya na-eme omenala emesie ike ya bụ ife gwara nze gwara anyị ka anyị eme anyị ya-agbaghalị nkwụ gị ka ife wee dịba gị mma nụ agọdoli gị ọfọ nụ ị mụọ nụ ị tụ nụ ime mụọ kulu eh, nne gị esorọ bịa maka na ụdị ije ọnwa nne dịkwanụ ezigbo mkpa n'ime ya kedu ife mezi na ọ bịarọ nna anyị hmm. ọrịa na-eme nne m ọ na-emesikwa ya ike ị fụgo ị fụgo ihe m na-ekwu ọ bụrụ na enyomie ya ọfụma nyocha anya ọfụma o nwere ike ọ bụrụ na ife a na-eme gị na-emekwa nne gị ee ya na ọ dị ezigbo mkpa na anyị mere ife agbara nze kwuru ka a gbalịa nkwụ anyị agbalị nkwụ na be nna anyị ụzọ emeghe ka ị tụrụnụ ma mụọ nwa kulu nne nwa arụ na-eme ya bụ agbasie anyị ike o kwuru na nwa nwa enu onwa m ọ dị ezigbo mkpa rinne o ọ dị ezigbo mkpa gwa ya o anyị agbalị nkwụ na be nna gị ụzọ wee meghele unu